Moni ndine Jaki ndiye lero tikubwerera dziko lomwe tinapitako ku South Korea dziko lomwe amalinena kuti lili pa top maiko amene ali safe kwambiri pa dziko lonse lapansi kulibe uh, ma crimes kwenikweni koma akuti ndi dziko loti lili affordable kwa anthu ofuna kupita kaya ku holiday kumatheka ndithu sikuchita kudula kuti bwanji koma ndi dziko lapamwamba nyimbo zawo industry yawo music industry yawo mafilimu chani entertainment yawo ndiyoti ikuchita boom ikukula kwambiri ndipo anthu amayikonda ndiye nkhani ya lero tiyikamba mwachidule ikhale yaifupi koma chakumwacho chimweka ndithu ndiye tatengani chakumwa tiyeni ticheze uyu ndi Jung Yoo-jung tizingomuti Yoo Yoo mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 23 anali mwana uja oti kaya ndinganene kuti ofatsa sanali ofatsa amakhala ngati okula mtima Yoo amakhala ndi bambo ake. Amai ake samadziwa kuti anali kuti. Analeredwa ndi bambo ake kufika ali nzaka 12. Ali nzaka 12 abambo ake anakangomusiya kwa agogo ake aamuna nkuthawa. Anangomutaya choncho. Samadziwa kuti abambo ake anapita kuti. Agogo ake aja analibe vuto, anamulera ndithu, koma anali mwana uja wongokhala wokwiya. Mtsikana wokwiya kwambiri wopanda chimwemwe. Kusukulu kuja akuti olo akapita, olo munthu umuyankhule samayankha. Kusayankha kwake kwa mwano osati manyazi. Pali anthu ena amatha kukhala kuti akuchita manyazi koma akuti iwo amachita mwano. Samayankha angoyang'ana kumbali. Olo mklasi aphunzitsi amufunse funso ati amangogwedeza mutu koma samayankha ayi. Kuyankhula amatha kuyankhula koma basi anangokhala ngati wa mwano mwano chonchi. Kenako anthu anazolowera kuti ii uyu osamalimbana olo nkumuyankhula sayankha. Anthu anayesera nkutopa. Nde paliponse pomwe atakhale iyeyo amakhala ngati anthu sakumuona ngati palibepo. anali ngati invisible anthu basi anthu amangopanga zawo moyo wake unali wina wake obowa basi akupita kusukulu kuja azibwerera ku nyumba analibe nzake koma amangowerenga manovel amakonda kuonera kuwerenga manovel ndiye anapezeka kuti anakula pang'ono anafika zaka 23 so chaka chatha 2023 Yoo anapezeka kuti anapanga plan chifukwa chomwe anapangira plan imene sichikuziwika ati anayimbira foni abambo ake atawapeza abambo ake nkuwauza kuti ndikufuna kuti mundipepese chifukwa choti munanditaya mukapanda kundipepesa ndipanga chinthu choyipa kwambiri chonena kuti chizakuchititsani manyazi nde abambo ake aja samamvesesa kuti akutanthauza chani koma ati anawauzitsa kuti ndipanga chinthu choopsa kwambiri mudabwaso mu may 2023 mtsikana wina wake anayimisa taxi taxi driver uja anayima mtsikana uja anakwera taxi ija ana atanyamula suitcase wa taxi anayesera kuti amuthandize kukweza suitcase ija kuti ayike mgalimoto koma mtsikana uja ananena kuti iyayi ayi musavutike nditani ndiyikweza ndekha nde anakwera mgalimoto suitcase anaoneka ngati anavutika kuyikweza kumbuyoko anayikweza yekha nkulowa mgalimoto nde ananena kuti mukandisiye ku paki ya ku busani nde wa takisi uja anayendesadi galimoto mpaka kupita kumene kuja kunali madzulodzulo anakafika ku paki kuja kunali mbali ina kunali tchire mtsikana uja anatuluka mtakisi muja ananyamula chisutkesi chija anatuluka wa takisi uja ankafuna kuti azibwerera koma anatuluka kaye kuti asute fodya nde anasuta fodya Mtsikana uja anapeza kuti watulukira wabweranso ndi, ndi, ndi suitcase komano ulendo uno suitcase ija amaoneka kuti iku- akuyenda nayo ngati yapepuka nde wa taxi m- anamuuzanso wa taxi uja kuti munditenge ndi- mundi- mukanditule kumene mwanditenga kuja wa taxi uja ayi palibe vuto ndikubwereranso komweko basi wa taxi uja kutsegulanso kubuti ali a odi ndikuthandize kunyamula suitcase iyi nkuzayigwira suitcase ija mtsikana uja anati iyayi ayi musayigwire ndipanga ndekha nde ananyamula suitcase ija yekha nkuyika mgalimoto kutseka ch- buti ija nkukwera mgalimoto so wa taxi uja anamva m'manja kunyowa anayang'ana m'manja chifukwa choti kunali mdima panja sanaone bwinobwino koma atalowa mgalimoto uja anayang'ana anaona kuti m'manja mwake muli magazi sanayankhule sanadabwe anangochita start galimoto kuyiyendesa bwinobwino nkukafika pamene mtsikana uja amati akamusiyepo paja anamusiya mtsikana uja anatuluka atangotuluka wa taxi uja anayimba foni ku polisi kunena kuti ndaona zinthu zodabwitsa mtsikana nkufotokoza zonse zomwe zachitika nkunena kuti koma chifukwa choti ndinagwira suitcase yake m'manja mwanga muli magazi anapita chapathengo apo kukhala ngati wakataya zina zake analondolera apolisi aja anaona anapita apolisi aja anakapeza ziwalo za munthu zatayidwa pamene paja koma anapezeka kuti potaya ziwalo za munthu muja munalinso passport ya munthu amene kaya inali ya munthuyo koma munali passport passport yo inali ya mzungu mtsikana wina wake mzungu oti anachoka ku america anapita ku south korea kukaphunzisa amaphunzisa english anthu amene amadziwa chizungu amene amatha kuphunzisa chizungu maiko ngati ko- south korea north korea japan china amatha kupita nkumakaphunzitsa english ndi zinthu zooneka kuti anthu amafuna kuphunzira chizungu kwambiri nde ndikantchito koti kabwino ndithu nde adanyamuka kupita ku apartment atafufuza kuti munthu amakhala kuti nanga si at least id ya- ayipeza eti passport iyo anapeza kumene amakhala anafika kutsegula chitseko kulowa mnyumba kupezanso ziwalo zina mmenemo pameneno apolisi anayamba kusakasaka kuti chachitika nchani nde sipanatenge nthawi nanga si mtsikana uja anadziwa kuti pomwe anakwerera taxi komanso atayang'ana cctv ya kunyumba kwa munthu ana mzungu uja anapeza kuti panabwera mtsikana munthu womaliza kulowa mnyumbamo anali mtsikana wina wake wa, wa ku south korea komweko koma anavala is- uniform komanso anamuona kuti anatuluka anabweranso maulendo angapo pamene mwini nyumbayo anakhala kuti sanatuluke nde apolisi anadziwa munthu oti amusake nanga si anamuona kale pa cctv komanso atamfunsa taxi driver uja anachita confirm kuti munthu amene ali pa cctv yo ndi amene anakwera chani ndi amene anakwera taxi yanga nde sipanatenge nthawi anampanga identify kuti munthu uja amene anatenga suitcase anali Jung Yoo Jung. Yoo uja nde Yoo anamangidwa. Anapezeka kuti anayamba kumfufuza kuti chachitika nchani. koyamba Yoo uja amakana kuti si iyeyo amanena tinkhani tabodza tosiyanasiyana ali ayi munthu amene ndinakatayadi ziwalo koma ziwalozo ndizoti ndinabereka mwana koma mwanayo wafa nde ndamuduladula nkukantaya kenako iyayi atamuuza kuti tayeza munthuyo watayidwa ndi wamkulu ananena kuti iyayi munthu wina anandilemba ntchito yonena kuti ndikataye ziwalozo kumangosintha ma- ma- nkhani koma atamuuza unena kuti identity ya munthuyo tikuyidziwa ndipo ndiyi nde anakanika ukana ka- kwake anapeza kuti chomwe chinachitika Yoo uja anapanga decide kuti afuna kupha munthu nde anajoina app ina yake kaya ndinganena kuti forum kuli yo- yo- ya anthu ambirimbiri anthu ake anali aziphunzitsi a english aziphunzitsiwo analipo kaya ambiri panali anthu mayina oposa 8000 nde basi amayang'ana ma profile osiyanasiyana kusakasaka kuti apezepo munthu onena kuti akhoza kumupha pena anazazindikira kuti azibambo ayi amaopa kuti akakhala nzibambo mwina sindikwanitsa ayi azibambo mwina ndi amphamvu kwambiri nde anayamba kuchita target azimayi pochita target azimayipo amayang'ana kuti kodi mzimayiyu ndi wamtali ndi wamphamvu akuoneka wamphamvu nde amafunafuna munthu amene akuoneka wa weak ofooka onena kuti ah, uyu mwina ndingampange overpower chifukwa choti iyeyo Yoo yo anali wamfupi kwambiri ndiye samafuna munthu onena kuti akhoza kupeza kuti wamenyana naye iye nkuvulala ndiye pamene anabwera anafika popeza profile ya mphunzitsi wa chizunguyu ndikungoti mphunzitsi wa chizungu chifukwa chonena kuti sanachitidwa identify boma la south korea linachita decide kuti tisampange identify akudziwa ndi abale ake okha kuti ndi ndani timangodziwa kuti anapha munthu koma sanatchule kuti ndi ndani nkona ndingoti mphunzitsi wa chizungu koma anali mzungu m- wa dzaka mma late 20s onena anabwera uzaphunzitsa nde atampeza ameneyo atampima anaona kuti uyuyu ndi ndi amene ndingamukwanitse nde anampanga contact mzungu uja profile yake iyeyo Yoo yo anayikonza ngati kuti iyeyo ndi ndani ndi kholo nde afuna private teacher wa english wa mwana wake nde nkumpanga contact kuti ndifuna uzindiphunzitsira mwana wanga yu english nde iyo chanata ndili kale ndi mastudenti okwanira nde iyo chanamkakamira kuti pliz ndizikulipira ndama zambiri nkumukakamira kumkakamira iyo chakuyesera kuti yayi mumakhalanso kutali ndikuona location yanu ndi yakutali ali yayi zibe vuto ine ndizimbweresa mwana wangayo za location usadandaule za ndama usadandaule ndipanga chilichonse mpaka nankupanga konvinsi iyo chakuvomeradi akuti anali atakayankhula ndi anthu mwina 50 osiyanasiyana kuli kusakasaka munthu one kuti aphe kumanena kuti ndine kholo ndifuna mundiphunzitsire mwana anthu onse aja amapeza kuti akumkanira akukhala nchifukwa chomkanira mpaka pena anampeza ndani mzungu uyu anavomera kuti okay chabwino ndi tani ndimphunzitsa ngati muzimbweretsa nthawi yomweyo kubuka siku kuti kubwera koyamba mwana wanga abwera siku lakuti mphunzitsi ujadi nkuvomera kuti okay muzandipeza adresi yangadi kumpatsa adresi ndikugwirizana nthawi bwinobwino yu nkupanga oda uniform ya mwana wa sukulu anapanga oda uniform kutenga uniform uja ndikuvala mmene amapita mmene muja watavala uniform nanga si anali wamfupi kuphoza ngati kuti azioneka ngati mwana wa sukulu ngati tineja katineja basi kunyamuka wapita mmene kujako anagogoda chitseko mzungu uja kutsegula chitseko anangolowa ada anangofika kungolowa kutseka chitseko kutulusa mpeni kuyamba kumbaya pakhosi ada anambaya mwina kupitirira ka 100 kenako kumuduladula pochiti anamudzidzimutsa munthu oti samayembekezera amangoti za nthawi zonse ndimaphunzitsa ana kubwera mwana ndikudzamuphunzitsa anampanga chiwembu ndiye chiwembu chake chinaopsa anthu kwambiri chifukwa chonena kuti panalibe chifukwa anthu amati chimene wapangira zimenezozo ndi chani nde anayang'ana cctv cctv inamuonesa atamupha mzunguyo anatenga zovala zake nkuvala anavula uniform yomwe anavalayo nanga si inaonongeka ndi magazi anavalano zovala za mphunzitsi uja basi nkutuluka kupita kukagula zokilinira nyumba bleach chani chani anapita nkubwera kenako mpameneno ziwalo zina anaziyika msutikesi nkupanga decide kuti akazitaye nde pali cctv iyi yomwe amaoneka akuyenda ndi sutikesiyo chomwe chimamvesa chisoni ndipo chimaopsa kwambiri ndi mmene amayendera achita kuyenda monyadira ngati kuti kaya ngati, ngati kuti kaya wapanga chani ngati wapanga chinachake chabwino ali basi mtima uli zii kumayenda choncho cctv atanyamula apopo muli ziwalo za munthu kumene amakatenga no taxi kuti akatani akamtaye nde zinawamvetsa chisoni anthu koma sanatenge nthawi anangoti zimene zachitika usiku wa lero the next day ndi pamene amakamugwira anamugwira ananama zambirimbiri kenako mapeto ake ab- a- a- agogo ake atamva anapita kukachonderera achi- ati agogo ake amangolira kuti nalakwitsa patipo kuti iweyo ukapezeke kuti wapanga zimenezi si ndayesesa moyo wanga kukutani kukulera amangoyankha zosadziwika bwino kenako analemba kalata akuti yopepesa kenako ananena kuti yayi ineyo mutu mwanga simunali bwinoyo i think ndili ndi misala mental health nde jaji atayang'ana zimenezozo anakana ananena kuti palibepo mental health apapo misala siyenda choncho munthu wakhala akupanga plani mpaka na kupanga setup kutsegula profile nkuchita pose kumati ndine kholo nkumachita contact anthu osiyanasiyana mpaka na 50 mpaka na kukagula uniform mpaka kusunga ndalama zokagulira zokilinirazo komanso anayang'ana search yake pa intaneti anapeza kuti kwa miyezi iwiri anakhala akuyang'anayang'ana pa intaneti kuti kodi thupi la munthu ndikakayitaye kuti thupi la munthu ndika- ndika- ndingatani ndingatani kuti ndisagwidwe nde kuti planning imeneyoyo sizingatheke kunena kuti uli ndi misala munthu wa misala sapanga plani miyezi miyezi nde kunapemphedwa kuti iyeyo agamulidwe chigamulidwe choti aphedwe koma jaji ananena kuti ayi zophedwazo ayi anampasa life sentence anampanga sentence to life in prison sanachitebe release dzina la munthu amene anaphedwayo akuti kupereka ulemu kwa munthu wofayo ndi abale ake koma imeneyi nde nkhani ya jung yoo jung munthu wongokhala wodabwitsa munthu woopsa munthu wamkazi koma palibe amene amamva ma psychologist akhala akufuna kumuchita study nde ena amanena kuti ndi munthu ongofuna kunamizira kunamizira misala ena anapanga conclude kunena kuti zinakhala bwino kwambiri kuti anamugwira pompo chifukwa akukhulupirira kunena kuti akanakhala kuti sanamgwire nthawi imeneyo akanaphanso munthu wina nde anthu ena amangokhala anthu oyipa basi anthu oyipa popanda chifukwa imeneyo nde nkhani ya jung yoo jung zikomo kwambiri